oke ụmụnne m ekene m unu ihe anyị nọ na ya bụ kịta bụ ka esi esi nri igbo anyị bụ ayaraya ọka nsụka ị na-anya ịgbachasị ọka gị make sure na aja adịrọ ya sasịa ya mmiri si ya n'ọkụ ị ga-eshido ọka half done isisie the ọka half done i were injin gị ọ bụrụ na nnukwu injin ka ị chọọ ọ bụrụ na obere injin ụfọdụ na-asụkwazi asụ kama ọ na-aka mma iji injin so that ka o nwee ike dị kịrịkịrị i nwee ike kwọọ ya ọfụma ịma tight injin gị ọfụma just ka ịgbarie the ọka ka ịgbarie ya kịrịkịrị after ịgbarisiri the ọka ị ga-ewere mmanụ igbo mmanụ nri iwere mmanụ nri obere mmanụ nri tanye na the ọka ịtọnụọ ya ọfụma tọnụọ ya ọfụma make sure na mmanụ metụsi ha ncha niile na ha ncha niile tọnụ wee chaba mmanụ nri mmanụ nri then mgbe ị tọnụsịara ọfụma make sure tọnụ ya very very very well then ịsachasịa ụgụ gị ịsacha ụgụ gị kpachasịa ụgụ gị ụgụ gị ị ga-afụkwa ihe ị ga-eji ụgụ gị wee mee make sure na ị sachara ụgụ gị maka gịnị maka aja ịta aja ajọ nri ka ọ bụ sachasịa ụgụ gị bechesie ụgụ gị make sure na itinyere nnu na mmiri wee sachasịa ụgụ bechesie ụgụ gị ọfụma ọfụma ebena ya ka ọ dị kịrịkịrị ị ga-ebe ya ka ọ gbagotetuchie nwa obere nwa obere ibe ya kịrịkịrị ọ ma-enyezi gị ihe ị chọrọ ebena ya kịrịkịrị ị ga-ebe ya ka ọ gbagotetụ nwa obere nwa obere then after ka ị besịrị ụgụ gị slice cha ụgụ gị ị nee anya fụ na ọ dịrọ kịrịkịrị ị slice cha ụgụ gị ọfụma by then ị ga-esigo agbụgbụ gị ị ga-esichego agbụgbụ gị isi agbụgbụ gị oye iweruzie sieve iwere nyọ iwere nyọ itinye n'ime ya wee were akwụkwọ gị wee cover ebe niile ọka gị ga-anọ wee metụta mmiri ihe ị ga-eji ti ya sieve ka ọka gị ghara imetụta mmiri ka ọka gị ghara imetụta mmiri tinye enough akwụkwọ make sure na akwụkwọ kafere sieve itinye akwụkwọ ọfụma ọfụma make sure na akwụkwọ na onwerọ ka ọka gị ga-esi wee metụta na mmiri ga-esi wee metụta na mmiri maka o metụta na mmiri ọ pịtọ apịtọ by then ọ bụrọzi ayaraya ọka ka ọ bụ bụziri pọpọ then iweruzie ọka gị wee wụzie ya n'enu see ya ese n'enu ọ heat heat si na mmiri agbụgbụ gị ahụ bụ ihe ga-eyezu ọka gị by then ọka gị isi etiche ya ikuchie ya cover ya ka the heat nwee ike na-emetụta ya ị na-afụ na ọ hangịrị n'elu na onwerọ nke na-emetụta mmiri so ị ga-afụkwa mgbe anyị ga-ekupụta ya fụkwa otu ọ ga-adị fụ na onwerọ nke ga-emetụta mmiri maka o metụọ mmiri o soak mmiri ma na o mebigo then ibezi onions gị ghee mmanụ gị ibesi onions iwere ya ghee mmanụ ghee mmanụ iwere onions gị ghee mmanụ ehe ighesi mmanụ itinye mmanụ gị ose by then ọka gị ga-anọ n'ọkụ about 30 to 45 minutes depending the quantity of ọka gị make sure na ọ ghere then ikupụta ya make sure na mmiri emetụrọ ya mgbe ị na-ekupụta ị ga-azapụsị mmiri ahụ niile ị ga-aza the mmiri totally mmiri emetụla n'ọka gị maka mmiri metụrụ ọka gị ọ pịta ọka gị dị then iwee ghesie mmanụ by then ighechego mmanụ nụ iweruzie mmanụ iwunyezie ọka gị

ọ nya ka a na-akpọ ayaraya ọka iwere mmiri jụrụ oyi irisie ị na-aṅụ sọ mmiri sọ mmiri ee ụmụnne m